Wawa Fumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana uyu. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Memory Chidembo, amachokera ku Malawi ku Rumphi. Mtsikana ameneyu amakhala mu Johannesburg. Mtsikana ameneyu sindimutchula kuti hule. Mtsikana ameneyu ndimutchula kuti crook. Koma nkhani yake ndi yofanana ndi ya Judith. Ndiye tikupanga video imeneyi ndi cholinga choti anthu amene mukumudziwa kapena anthu amene mukupanga naye chibwenzi mukhale mukudziwa zokhudzana ndi mtsikana ameneyu. Mtsikana ameneyu amakhala mu Jonzi mmene ndanenera muja. Mtsikana ameneyu wakhala mu Jonzi ee ndiye akucheza pa Facebook adakumana ndi mnyamata wina amene amatchedwa Phillip Harawa. Phillip Harawa amachokeranso ku Rumphi. Anthuwa adayamba kucheza mpakana chibwenzi chinayambika. Chitayambika chibwenzi Memory adayamba kumuuza Phillip, Ukuziwa chani, ine ndikukhala mu Jonz ndipo kumene ndikukhala kuno ndikukhala ndi sister wanga komanso ndikuvutika kwambiri chonde ndipezere ntchito. Phillip anati okay chabwino beh usavutike ndupezera ntchito. Anatenga ndalama anamtumizira transport. Memory adafika ku Cape Town china chilichonse chinali bwino anthuwa adayamba kukhala ngati banja. Phillip anampezera ntchito Memory ya ku Sleep In Memory amapita ku ntchito kuja amagona komweko after 2 weeks amabwelera ku khomo nde pakhomo amakhala Saturday and Sunday kenako apitaso ndizimene ankapanga nde week yatha Memory anabwera atafika pakhomo china chilichonse chinali bwino Philip anamuuza Memory uziwa chani be ndagula ma groceries ndufuna uwatumizire mayi ako komaso ndagula phone iyi ndufuna uwatumizire mayi ako Memory adali osangalala Pozindikira kuti Filipi waonetsa chikondi kwambiri, Memory adatenga foni ija adaika sim card yake. Akugona anthuwa usiku, foni ya Memory idayamba kulira. Foni ya nyuwani ija! Memory ataona kuti Filipi ali pambalipa adakanika kuyankha foni ija. Zotsatira zake Filipi adamufunsa mkazi uja. Bwanji sukuyankha? Memory adanena kuti, Number imeneyi sindikuidziwa. Zotsatira zake Filipi adayankha foni ija. Hello, hello. Munthu uja atamva kuti ndi mawu achimuna, anadula foni ija. Zotsatira zake anatumiza meseji, Memory, iweyo ndiwe khrugu, Memory, iweyo ndiwe hule otheratu, ndipo wafikadi pa jonzi, ndipo anyamata ambiri uwagawiradi matendawo. Ndipo ndalamazo uzipangadi. Philip anali odabwa. Kodi mnyamata ameneyu atanthauza chani? Komanso Memory adanena kuti number imeneyi sakuidziwa, koma munthuyo akumudziwa memory zokhala bwanji adayamba kumfunsa memory umati number imeneyi sukuidziwa koma munthuyu akukudziwa ndipo mmene atumizila ma message amenewa zikuoneka kuti iyeyo ndi iweyo mumakumana zokhala bwanji memory adamuuza Philip chonde bea ndikhululukile chimenechi ndi chibwezi changa chakale Philip sanazitengele serious adazisiya anati okay chabwino anansiya memory uja anakhala tsiku limenelo Saturday mawa lake Sunday amakhalaso kenako anthuwa anangotenga ma picture ngati banja ma picture ake ndi amenewa omumu ndi mnyumba mwa Philip atenga ma picture aja memory ndi Philip anatengaso ma picture ena limodzi ngati banja zotsatira zake memory adakozeka bhobho adapita ku ntchito Philip nkuti munthawi imene amasamba memory adapita ku akaunti kwa memory adapanga post ma picture aja koma memory samadziwa nde memory atafika ku ntchito wakhala aone ku facebook anaona ma picture aja anapangidwa post zosatira zake sizinansangalase chifukwa chakuti iyeyo amapezera azimuna kudzera pa facebook nde pamene Philip adapanga post ma picture aja zidakhala ngati wamphera nsika zosatira zake adakwiya kwambiri adamubloka Philip nde Philip akaimba foni samayankha memory zili ngati anangopeza njira yopezera ntchito komanso yofikira ku Cape Town ndi cholinga chakuti apange zimene akufuna kapena kuti apitilize za uhule wake nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengerepo phunziro makamaka kwa anthu amene mmapeza azikazi ku Jubek Choti muziwe ndi ichi anthu aku malawi amene ali ku malawi amakusekani anthu aku Jubek amati ngati kuli anthu opusa kwambiri ndi anthu aku Jubek choyamba mumatumizira azikazi pa Facebook ndalama ku malawi azikazi oti simukuwadziwa zimakwatira azikazi oposa nsinkhu wawo zimakwatira azikazi ansinkhu azimayi awo and ndi zoonadi muziona achinyamata ambiri amene amachoka ku Joni akapita ku malawi sachedwa kumwalira chifukwa chakuti ena amapita ku zimabango Ku Zimabango ndi kumalo kumene kumapezeka azimayi ogulitsa koma azimayiwo ndi akulu oposa nsinkhu wa mayi ako. Ndi nkhalamba zotheratu. Koma anyamata a ku Malawi amapita. Anyamata a ku Malawi apanga chibwenzi ndi azimayi akuluakulu ku Jonzi. Nde anthu a ku Malawi akamanena kuti anthu a ku Joni ndi opusa and ndi zoonadi. Si zaboza guyz, chinsazo nchimenechi. Amanena kuti nkhuku yowera sagula pa msika choti muziwe ndi ichi dziko la south africa ndi pa msika nde iweyo sungakwatire mkazi ku joni nkumati ndapeza banja ndekuti ndiwe chisiru mutu wako sumagwira chifukwa chakuti ngati mkaziyo banja linamkanika ku malawi ndikubwera ku joni iwe nkumayembekezera kuti mkazi ameneyu ndikankwatira akhala wanga ndekha ndekuti iweyo ndiopusa chifukwa choti ku joni kuli ngati pa bala Sungatenge mkazi wa m'bala kukamuika pakhomo pako ndikuti iweyo mutu wako sumagwira. Ndi chimodzimodzinso mmene timaonera ife anthu a ku Malawi anthu amene ali ku Joni. Timaona kuti ndi opusa chifukwa chakuti amakwatira azikazi amene ali ku Joni. Tsono ku Joniko kuli ngati pa bala chifukwa chakuti wina aliyense anapita kukasaka ndalama. Wina aliyense anapitirako ndi mavuto ake. Ndiye iweyo ukakumana ndi mkazi uja sungamuyembekezere zoti mkaziyo andikonda chifukwa choti mkaziyo asaka ndalama nde angathe kukonda azimuna 10 or 5 ndipo azimuna onse aja ndikumawapasa chikondi ndikumawaonetsa ngati alipo okha ndipo zimenezo mkazi amakwanitsa ndi zimenenso amapanga ndani mkazi ameneyo amampasa chikondi mkulu ameneyo Iye amaona ngati alipo yekha koma alipo ambirimbiri chifukwa chakuti mkaziyo ndi wa bizinesi. Azikazi ambiri amene ali ku Joni, zazibwezizi anazisandutsa bizinesi. Amakhala ndi azimuna 10 chifukwa chakuti iwowo sakufuna kukalowa ku bala, imeneyi ndi private sector yomangokhala ndi zibwenzi zambirimbiri. Iwowonso ndi mahule. Uhule wake amangokhala ndi zibwenzi zambirimbiri. Ndi zimene amapanga. Koma iwowa ndi mahule a m'bala ndi chimodzimodzi. angosiyana malo nde iweyo umatenga munthu wa private sector kumkwatira ndi chimodzimodzi watenga hule ku bala wamkwatira koma iwe sukudziwa chifukwa choti iweyo ndi wopepera chifukwa chakuti munthu wanzeru sangakwatire mkazi ku joni boza zedi boza zedi pokapoka mwina mkaziyo anapita ku sukulu kapena kuti mayi yake akhala ndi mayi yake ndizomveka bobo Koma mkazi oti wachoka pa Beitbridge yekha wapita ku joni ndi cholinga choti akathane ndi mavuto ake iweyo nkumankwatira mkazi ameneyo nde kuti iweyo ulibe nzeru nde zinazi oipa sakaziwa oipa ndifeyo azimunafe ndi amene tikulakwitsa chifukwa chakuti tikumakatenga mkazi wa mubala ndikumayembekezera zoti mkaziyu akhala wapakhomo wakubala ndi wakubala Akuluakulu ngati mukufuna mkazi pitani ku Malawi mukafika ku Malawi kuja dekhani mfufuzeni mkaziyo mkwatileni mukankwatila osangom'bweresa ku Joni mpaseni mimba mpaseni ana ka awiri kenako m'bweseni ku Joni chifukwa chakuti mukangom'bweresa ku Joni ngati mkaziyo ali obebeluka Ena akunyengerani. Ena akutengerani mkazi uja. Komano munthu ngati akutengera mkazi oti ali ndi mwana wako, iweyo sumakhala kape. Kape amakhala iyeyo chifukwa chakuti akulera mwana wako, chifukwa chakuti akudya ma left overs, akudya zotsalira. Ndiye iweyo anthu amakulemekeza. Komanso mkazi uja amavala chitonzo chifukwa chakuti anthu akamuona amati taonenawo. anasiya bambo wa ana awo, mkazi uja amalandira chitonzo ndiye iweyo umakhala shasha kwina kulikonse kumene upitako anthu amakulemekeza zimene zili zinthu zabwino akuluakulu ndi bwino kupita ku Malawi kukatenga mkazi kusiyana kuti muzitenga zazikazi zogwa mchiswe kalezi lekani lekani